alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala barika da ka sɔli kira laban kan dan tɛ sɔli min na o la an bɛ an baden bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na o kɔ tɛmɛnen kɔ n bɛ an ka karamɔgɔw fo n bɛ dolo karamɔgɔw fo ka an ka laturumasaw fo ka jinɛtigiw fo ka dɔnnibaa bɛɛ fo min bɛ kuma ani min tɛ kuma an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na o ka tɛmɛ n bɛ sirifu fo parce que n y'a f'i ye an ka baro la a ka ca n ko sirifu bɛ na bila tobi tan kɛ minɛn kelen n bɛ sirifu ka foli kɛ dan tɛ foli min na o ka tɛmɛ kɔ n bɛ n fa ni n ba fo ala ye n kɛ olu minnu garisɛgɛ ye parce que n y'a fɔ i ye a ka ca n ko eh, ala de bɛ kɛ dɔ den ye ni ala ye mɔgɔ min kɛ dɔ den fɛnba de ye o la n bɛ n fa ni n ba fo dan tɛ foli min na ka ala fo ka ala barika da eh, o ka tɛmɛ kɔ n bɛ aw yɛrɛ fo aw ka wulikajɔ ani ka cɛsiri la parce que nin fana ye baara dɔ de ye eh, ni baraji bɛ baara minnu na donc n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ parce que aw de bɛ kɛ sababu ye k'an ka kumakan ninnu cɛri diɲɛ fan bɛɛ fɛ donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka aw yɛrɛ sɔn diɲɛ hɛrɛw la n'a y'o sɔrɔ fana lahara hɛrɛ fana parce que lahara bɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ yan de donc an b'a ɲini ala fɛ ala ka alijinɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an b'o ɲini setigi ala fɛ o ka tɛmɛ an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ an ka jamana ye n'o ye mali ye an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an bɔra san dɔ kɔnɔ sisan n'o 2020 gɛlɛyabaw kɛra kɔnɔna na donc comme an donna 2021 kɔnɔ bi donc an bɛ ala fo o la ka ala barika da k'a ɲini ala fɛ san caman ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen na an b'o ɲini setigi ala fɛ ala k'o kɛ ala kira kosɔn ala ka san caman yira an na parce que 2021 in an b'a jigi hɛrɛ b'a kɔnɔ a b'a dɔn 2020 kɔnɔna kasaara cayara bana cayara kosɛbɛ an bɛ ala deli 2021 ala ka kɛ hɛrɛ an bɛɛ lajɛlen bolo an b'o ɲini setigi ala fɛ o ka tɛmɛ i ye ɲininka o min na o diyara kosɛbɛ kɔmi 2020 kɔnɔna na an ye baro dɔw fɔ i ye n ɲininka kuma caman na surtout i nana ni laturiko kuma ye n y'a f'i ye n ko laturiko n tɛ fɛ ka kuma laturu kan parce laturu ye fɛn dɔ ye eh, ne ye bɛlɛduguka de ye donc n'i ko laturu a finman na jɛma i b'a sɔrɔ n y'o dɔn kosɛbɛ n faw la ni n ka karamɔgɔw la laturiko sira fɛ n tɛ fɛ ka kuma camanba kɛ laturu kan parce que laturu ye so tan ani so wɔɔrɔ ye mais i bɛ laturu masaw ɲininka ko laturu hɔrɔn yɛrɛ joli fɔlɔ a yɛrɛ hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ de ko joli de don caman bɛ laturu ko papa su ni tile u t'o dɔn fɔlɔ laturu yɛrɛ hɔrɔn den ko joli de don d'accord n b'o f'i ɲɛna ni n taara ni nafolo dɔ ye i b'a fɔ ko laturu hɔrɔn ye naani ye bon o ye nafolo dɔ ye quoi mais n'i ko an ka nin ko in kɛ bi yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ziri ka ko kɛ militi kelen militi fila militi duuru an ka a kɛ laturu la i bɛ jumɛn ta dun hɔrɔn bɛ kɛ kelen pe de o ye jumɛn ye b'a ko taliki taliki filɛ nin ye n m'a fɔ i k'a kɛ dɛ parce que yɔrɔ mɔgɔ bɛ fayida di mɔgɔ ma laturu la k'a t'a kɛ n m'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ dɛ parce que laturu bɛ kalan de k'a dɔn ka sɔrɔ k'a baara kɛ mais k'a fɔ ne ko taliki de bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ non non non bi na dɛ mais an ka nin ko in kɛ bi kɔni k'a kɛ sisan sisan sisan laturuden min b'a kɛ kɔni o ye kelen pe de ye awɔ bon ɛɛ comme bɛlɛdugu ye dɔnni n b'a fɔ dɔnni dugu de don mais bɛlɛdugu yan anw yɛrɛ dɔnni sɔrɔ cogo min na an b'o dɔn k'a fɔ k'an b'an sigi vidéo la bɛ arajow la k'a fɔ i bɛ nin taa nin kɛ tan i bɛ nin kɛ tan laturu kɛ bɛ ka mɔgɔ min mago sa bi mali kɔnɔ hakɛ foyi t'a la laturu i m'a ye maliyɛn ka kunko ka ca foyi tɛ laturu dɔrɔn de don parce que i bɛ laturu kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na

ni ala y'i dɛmɛ ko dɔ bɛ ni sababu bɛn voilà o tɛ laturu ko dɔrɔn ye parce que adamadenw ka mago ɲɛ ala m'o di mɔgɔ bɛɛ ma mais k'a fɔ ko mɔgɔ ye ko taa nin kɛ taa nin kɛ surtout laturu yɛrɛ la minnu b'a fɔ n t'u contre la dɛ non parce que bɛɛ n'i ka dɔnni hakɛ de don n ko bɛlɛdugu de anw tɛ an t'a kɛ cogo si la i tɛ bɛlɛduguka kɔni ye cogo si la k'a fɔ a b'a fɛ ko taa nin kɛ tan taa nin laturu la non non non parce que ale ye laturu kalan cogo a b'o dɔn laturu kalan ka gɛlɛn bon surtout eh, k'a fɔ mɔgɔ ye fɔlɔ ko taa nin kɛ laturu la i m'a tigi bolo don laturu la i b'a mago sa i b'a mago sa parce que eh, a b'i n'a fɔ n y'o f'i ye don dɔ an ka kuma na n ko n'i ko mɔgɔ min ma ko eh, wari bɛ banki la oui wari bɛ kɛ mais est ce que e ka wari de bɛ yan ah n'i ka wari tɛ yen n'i ko k'i taa wari ta banki la n'i ye min sɔrɔ mais i mago sa laturu bɛ ten de wari bɛ banque la o tiɲɛ laturu fana ye tiɲɛ de ye laturu ye wulibali ye voilà ka ko kalaba k'a kɛ sisan sisan sisan sisan laturu b'a kɛ a dɔnni tɛ mɔgɔ bɛɛ de la non an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn ni fɛn caman ye n b'o de n y'o f'i ye n ko laturu kɛ bɛ ka hadamaden min siri o de ka ca hali kuma bɛɛ mobili ka kasaraba in accident juguba ninnu dɔwɛrɛ tɛ laturu ka baara de don ka baara de don parce que dɔw bɛ laturuden dɔ labɛn k'o bila poche kɔnɔ ee ala don dɔ fɛnɛ min na laturu ko yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ n b'o f'i ye parce que so tan ni wɔɔrɔ de don mais jinɛso segin c'est à dire i b'a fɔ ko jinɛ ni mɔgɔ so segin segin de don o tan ni wɔɔrɔ de ye bon o tan ni wɔɔrɔ de don mais ne yɔrɔ dɔw b'a fɔ ko ko ka création kɛ laturu la voilà laturu t'o fɛn ye o c'est à dire bamananw ko ten ko ni kami ko ko ca wɔlɔw fɛ ko sɔrɔkan de fɔra mais ba kami yɛrɛ dama dɔn min fɔra o laturuko kɔnɔ ne ko n ko o y'a sɔrɔ an tilara la bɛlɛdugukaw bɛ laturu kalan cogo min na laturu laturu bɛ kalan yiri bɛ kalan laturu bɛ kalan yiri bɛ kalan o de kosɔn ne bɛ laturu dɔn tuma dɔ la i ti i man ka bolo yɛrɛ mara voilà mais i bɛ yiriko ɲɛɲini parce que laturu bɛ se ka adamaden siri i ne yɛrɛ bɛ siran fɛn min yɛrɛ ɲɛ diɲɛ kɔnɔ karamɔgɔkɛ o ye laturu de ye n bɛ siran ɲɛ parce que n y'a tiɲɛni kɛ n'o ye n b'a dɔn min don quoi n b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni ye mɔgɔ segira tigi bɛ ka laturu de da bon ne bɛ fɔlɔ ka jɔrɔ i la quoi n yɛrɛ kɔni n bɛ jɔrɔ ni parce que min de min ye kana ko ye o tɛ se ka ko ye o laturu damadɔ bɛ yen nɔ n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan papiye kelen kɔnɔ k'a siri d'accord laturu sɛbɛn fɔlɔ n'i b'o siri ni laturu labɛn ka kɛ sɛbɛnden ye n'i b'a siri sisan mais i b'a siri cogo di voilà o fana problème de ye parce que laturu sɛbɛnden n'i b'o siri fɔlɔ au lieu k'i taa ni tɛgɛ ye tan nɔ i bɛna n'a tan de ye fɔlɔ i bɛna tan de ye ka na n'a ɲɛfɛ mais n taara n'a kɔfɛ karamɔgɔkɛ i b'i yɛrɛ siri fɔlɔ n b'o dɔrɔn fɔ laturu baarakɛlaw ye k'o faamuya a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min fɛ ka yiri fana kuru yɔrɔ caman bɛ yiri baara kɛ i bɛ yiri mun bɛ fɔ yiri bulu kari k'a feere u b'a kuru bɔn o mɔgɔ min fana bɛ yen nɔ n'o bolo olu b'u yɛrɛ siri o de ka ca o de la baara dɔ bɛ yen nɔ i b'a la san duuru san tan i tɛ fɛn sɔrɔ a la mais i tɛ k'o ɲɛɲini yan i k'o de ɲɛɲini de san duuru baara kelen ma fɛn sɔrɔ a la san tan ma fɛn sɔrɔ a la mais o dabila ka ko wɛrɛ kɛ mais donc yiri fana yiri dɔw bɛ yen nɔ n'i y'olu tigɛ ka ban n'i b'o kuru au lieu que k'a kuru tan nɔ i b'olu fɛn kuru tan nɔ olu yiriw fɛnɛ b'a dama parce que n y'a f'i ye eh, fiɲɛda o nabaraya o wulilen dɔ ka bɛɛ la n b'o ɲɛ dɔn kosɛbɛ parce que ne ti ka fɔ n ka o waati la n ti boli san n b'a dilan de n yɛrɛ b'a dilan de ne b'a dilan de n y'a dilan n b'a dilan don min don kelen bɛ bɛn n bɛ baara kɛ n'a ye an ka an ka bluff kuma dabila quoi parce que surtout u bɛ k'an lajɛ u bɛ ka u b'a fɔ kuma ɲɛna ko ninnu kɔ alors que n y'u dabila an ko o de la n y'a f'i ye n ko laturu ye fɛn ye ka gɛlɛn ni laturu da sisan n bɛ fɛ ka bana furakɛ sisan hmm. mɔgɔ nana sisan n bɛ fɛ k'a ka bana furakɛ mais fo n ka laturu da fɔlɔ k'a ɲini a ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn a ka bana bɔra min fɔlɔ n dala k'o f'i ye mali kɔnɔna yan nɔ dugu damadɔ de bɛ yen nɔ mun bɛ mɔgɔ dabali fɔlɔ mali bɛɛ dugu damadɔ dɔrɔn de don bon n'i y'a daminɛ manden na yɔrɔ manden manden mi mɔgɔ dabali jitumu bɛ mɔgɔ dabali wasolon bɛ mɔgɔ dabali an ka taa u bolo ka fɔlɔ an ma se bɔgɔ dugu la an ma se karadugu la fɔlɔ mais an ka nin dugu saba in ta kɔmi olu dɔn don kosɛbɛ kosɛbɛ an ka eh, bolo ka yan nɔ mais ni jitumuka y'i bon n'a y'i bon diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i nana bɛrɛdugu an b'i furakɛ manden n'o y'i bon n'i nana bɛrɛdugu an b'i furakɛ mais karamɔgɔkɛ n'an y'i bon o mɔgɔ fila tɛ se k'i furakɛ jamais tɛ se ka kɛ n y'a f'i ye laturu ye so tan ni so wɔɔrɔ mais laturu bɔra min fɔlɔ u bi nasara dɔw fɔ ko eh, makan jamana de don des trucs comme ça oui mais nɔnkɔn bɛ min nɔnkɔn bɛ min a fɔ bɛlɛdugu jitumu bala bala sabali bala kulumali n'an donna o kɔnɔ n b'o fɛnɛ ɲɛ yɛrɛ da f'i ɲɛna laturu laturu tɛ ko jan ye o n'i bɛ laturu dɔn a kuma man ca o non tɛ kuma man ca

hmm. n'i bɔra arayi la k'a daminɛ o arayi la sisan ka taa fɔ laginɛ fɔ manden ka gosi manden la ka na o fana o kɔnɔna ye o yɔrɔ de ye donc bɛlɛdugu tilamɛ yɔrɔ saba de ye bolo dɔ kan i bi a gosi yan nɔ ani marakaw bi danbɔ ani wasolo bɛ danbɔ fɔ laginɛ han ɛɛ anw ka yiri la fɔlɔ parce que yiri yiriko la fana o fana kuma dɔ de ye parce que misali la anw b'a fɔ ɛɛ ko manden sunsun voilà voilà an k'o dɔrɔn ta fɔlɔ manden sunsun bon n'i bɔra anw fɛ bɛlɛdugu yan n taara manden o bɛ ko manden sunsun d'accord n'i bɔra yen ka na banabolo kan u b'a fɔ ko dagan dɔw ko dagan dagan dagan dagan han o fana ye yiri kelen pere n'o ye manden sun kelen ye mais anw fana fɛ bɛlɛdugu yiri wɛrɛ bɛ yan nɔ min ye fana dagan ye min tɛ manden sunsun ye o ye misali dɔrɔn ka d'i ma dɔrɔn donc o manden sunsun in u bɛ ko caman kɛ o dɔrɔn o dɔrɔn o dɔrɔn o dɔrɔn dɔrɔn adamaden i b'i ka adamadenya kɛ ka ban pe o yiri kelen pe i bɛ mɔgɔ furakɛ n'a ye i bɛ mɔgɔ sɔrɔ garisɛgɛ la n'a ye les trucs comme ça o yiri kelen bɛ yen laturu la fɔlɔ voilà i ma se nkababilen nkababilen ma fɔlɔ dɛ nkababilen bɛ yen laturu yiri don sunsunfin bɛ yen laturu yiri don ɛɛ yiri dɔ bɛ yen nɔ a ko foroko falaka laturu yiri don laturu yiriw bɛ yen laturu den dɔ bɛ yen nɔ n'i y'a a da sisan n'i y'ale da k'a koori nɔnɔ kɛnɛ fɔlɔ n'i y'a koori nɔnɔ kɛnɛ k'a da sisan n'i bɛ fɛ ka wari ɲini sisan o bon n bɛ min fɔ n m'a fɔ mɔgɔ k'a kɛ dɛ parce que e bɛ laturu da tu kan i b'a da cogo jumɛn na voilà laturu i t'a dɔn kan'a da fana b'i yɛrɛ mako sa kan'a da dɛ i b'i yɛrɛ mako sa ni tɛgɛ ma ko ka don laturu la n'i ye laturu da i b'i yɛrɛ mako sa o de la i m'a ye kuma dɔw la dɔw bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ sɔrɔ a bɛ taa wu i b'a sɔrɔ a bɛ taa i b'a sɔrɔ a bɛ taa kuma bɛɛ ni kun bɛ ɲɔgɔn na kuma bɛɛ ni kun bɛ bana jugu c'est-à-dire kuma bɛɛ ko dɔ bɛ yɛlɛ foyi tɛ laturu kɔ an ye ka mɔgɔ laturu kɛ tulonkɛ fɛn bɛlɛdugu yan nɔ bɛɛ t'a da dɛ non non non non hali an ka kɔmɔko waati mana se bɔn an ka min fɔ min min fɔ dɔrɔn laturu de ka gɛlɛn bɛɛ ka laturu da bɛɛ man ka laturu da bɛɛ man ka laturu da muso kelentigi n'i bolo bɛ don laturu la o cogo bɛ yen i tɛgɛ dɔ don fiye fo o la fɔ marifa bon n bɛ min kɔni de fɔ mɔgɔ ye laturu ka gɛlɛn quoi u kana mɔgɔ bila laturu da ten o fɛn ye laturu ye han parce que ɛɛ laturu bi fɛn caman kɛ n'an ma laturu lakana kuran na sisan laturu bɛ se ka mɔgɔ dɔ mɔgɔ dilan

ala ye diɲɛ mɔgɔ min ma o ye nansara de ye ɛɛ i m'a ye parce que nansara ye diɲɛ hɛ- hinɛ bɛɛ sɔrɔ fɔlɔ hinɛ bɛɛ a tɛ wurudi kɛ a tɛ foyi kɛ donc dɔnni ye fɛn dɔ de ye ɲini fɛn don k'a sɔrɔ nansara dɔnni bɛ yen nɔ mun de la o ye avion dilan munna o ye mobili dilan munna o ye moto ninnu dilan même kamera la mun pour o y'a da cogo di ɛɛ e ala ko ala de nana f'u ko a k'a kɛ tan nɔ wa ala ma f'u ko a kɛ tan dɛ ala o banna ka bɔ parce que latigɛ baara de don ala ko kaban dɔrɔn n ye diɲɛ nasara ma dɔrɔn a banna a banna ɔn mɛ o fana ko n'ala diɲɛ ne mɔgɔ nasara ma se ka a y'a sigi ten yan a ye ko ɲɛɲini de ye a wulila ka ɲini de kɛ recherche kɛ pour que a ka se ka avion dilan ko bi kalan mais i bi ko ɲini mɔgɔ kelen mɔgɔ kelen tɛ se ka ko de kɛ jamais ne filɛ nin bɔn ti ne ta ma kabi kelen n m'a fɔ mɔgɔ ma n bɛ laturu dɔn dɛ non non non non n m'o fɔ mɔgɔ ye mɛ n b'a dɔn kɔni k'a fɔ a bɛ kasaara se mɔgɔ ma n b'a dɔn fana a bɛ hɛrɛ se mɔgɔ ma n b'o kɔni dɔn n b'o dɔn n'i ye laturu da n bɛ min fɔ mɔgɔ ɲɛna laturu de kɛmɛ ka mɔgɔ min mago de sa farafinna ni farajɛla hakɛ foyi t'a la dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ diɲɛ hɛrɛ bɛɛ b'u bolo mɛ n'u ye u sen na laturuko la dɔrɔn kunko nana Ah. I b'o jateminɛ bi ni foyi foyi foyi t'i la kunko foyi t'i la n'i taara mɔgɔ fɛ k'a ka laturu da i ye sisan han ayi hali kunko t'i la kunko bɛ k'i da la n b'o f'i ɲɛna dɛ hali kunko t'i da la bɛ k'i da la voilà mɛ mun na parce que i bɛ taa min fɛ yen nɔ o t'a dɔn a bɛ min kunna voilà ale t'a dɔn fo laturu ye min fɔ eh i bɛ fɛ ka taa eh, ameriki sisan donc i bɛ taa bon anw fɛ yen bɛlɛdugu i bɛ taa de laturudala fɛ yen nɔ bon n bɛ fɛ ka taama donc i bɛ n ka sira lajɛ n'a bɛ cogo min na k'a fɔ n ɲɛna d'accord a bɛ laturu bi bɔgɔ bi laturu bɔgɔ yɛrɛ mun ye fɔlɔ voilà laturu yɛrɛ bɔgɔ bɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ mun de don

laturu laturu mun bɛ laturu kalan na k'u b'o ɲini fɔlɔ k'u dɔn o ye mun ye donc u bɛna f'i ye ko kaburu bɔgɔ b'a la ko dɛngɛso buguri b'a la oui olu b'a la buguri caman b'a la mais anw fɛ yan sisan sisan sisan jamana in kɔnɔ yan n'i bɛ fɛ ka laturu da ka tiɲɛ f'a la fɔlɔ i bɛ kolon kɔrɔ buguri de ɲini fɔlɔ buguri bɛ kolon kɔrɔ o buguri i b'o de ɲini fɔlɔ kolon kelen kelen muso bɛ susuli kɛ ni kolon min ye o buguri i b'o de ɲini karamɔgɔkɛ o bɔgɔ in gundobaw de b'a kɔnɔ gundoba de b'a la d'accord dɛngɛso wolonfila in n'i y'a sɔrɔ a bɛɛ tɛ dɛ a masasow de ko don dɛngɛso masaso bɛ dɛngɛso la k'olu ɲini o masaso bɛ dɔn cogo di masaso bɛ dɔn parce que n'i taara dɛngɛso la sisan i b'a sɔrɔ ale voilà masaso bɛ dɛngɛso la ale ni dɛngɛ sigiɲɔgɔn tɛ kelen ye parce que i bɛ se sɔrɔ dɛngɛso caman yan sisan sisan sisan mais kelen pe de bɛ min fɛnɛ masaso ye voilà o bɛ yen nɔ ale ka bon kosɛbɛ i b'a sɔrɔ a ka bon fana i b'a sɔrɔ a dɛngɛso dɔ bɛ yen nɔ fo san bi bɛ yen nɔ dɛngɛ b'a kɔnɔ dɛngɛ fana f'a ka sɔrɔ fana dɛngɛ fana b'a kɔnɔ fana Voilà dɛngɛso min fɔlen don an ka yiri an ka yiri bolo ninnu fɛ bamakɔ yɛrɛ dɛngɛ bɛɛ taara ka ban a bɛɛ taara voilà i ye dɛngɛso yɛrɛ ka dɛngɛ y'a kɔnɔ se la ka gɛlɛn parce que u y'a bɛɛ faga ni furabu ni fɛnw ye n bɛna o fana yɔrɔnin fana f'i ɲɛna parce que h an yɛrɛ an b'a fɔ sa i bɛ yiri ko sisan i bɛ taa ɲaga dɛngɛso kan k'a da dɛngɛso o tɛ kɛ dɛ o tɛ kɛ dɛ

o fana tɛ yiri bɛɛ ye yiri b'a dama o yiriw bɛ yen dankun yiriw min kan ka bila dankun o yiriw bɛ yen nɔ situru kelen kelen nin a fɔ ko i ka o bana dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa ni t'o fili sisan i bɛ taa o ni situru situru kelen kelen i b'o bila fura kan ka taa bila sira kan sisan n'a tile k'a yeelen ni tile y'a yeelen n'a y'a sɔrɔ janfa sugu dɔ bɛ i nɔfɛ o bɛ tiɲɛ parce que anw fɛ farafinna yan an bɛ ko bɛɛ kɛ an bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn na n bɛ ala kɔni deli min na su ni tile ala kana n kɛ sababu jugu mɔgɔ si ma ka kunko dɔ se hadamaden nɔ ma jamais n bɛ o de ɲini parce que diɲɛlatigɛ waati fitinin don diɲɛ tɛmɛsira de ye i bɛna i ka waati kɛ i bɛ taa ka bɔ yan voilà parce que n faw tɛmɛna yan nɔ u ye laturu u ye laturu dɔn u tɛmɛna u bɛɛ sara i sigi tufa mɔgɔ fana to kelen na don dɔ fana yɛrɛ bɛ sa de donc n t'a ɲini fiyewu n ka baara jugu kɛ laturu la jamais n t'o ɲini ala fɛ fiyewu ala k'o nɔgɔya cogo si la wa n'i nana kuma kɛ fana n t'a kɛ han n'i kɔni ko kuma kɛ dɔrɔn n t'a kɛ i yɛrɛ bɛ se ka i bɛ se ka siɲɛ tan kɛ nɔfɛ ko n ka laturu da n t'a da yɛrɛ fana voilà parce que n bɛ se ko wɛrɛ min t'o ye laturu tɛ da ten dɔrɔn k'a kɛ don dɔ n bɛ laturu da non non o tɛ fɛn tɛ laturu ye o laturu dako bɛ yen nɔ laturu dako bɛ yen nɔ yɔrɔ kolonnin kolon don n b'o fana ɲɛ f'i ye o min ye tiɲɛ min tɛ tiɲɛ n b'o fana f'i ɲɛna awɔ kolon dɔ bɛ yen n b'o fana ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ f'i ɲɛna e k'i sigi ka kolon yɛrɛ ta nɔ ka n b'o f'i ye don nɔfɛ n b'a ɲɛ f'i ɲɛna N m'a fɛ don n ko bamakɔ bɛɛ k'a fɔ karisa jinɛtigi yɛrɛ yɛrɛ bamakɔ bɛɛ n'i y'a jate peut-être mɔgɔ fila n b'o f'i ɲɛna donc kuma don mɛnna kuma de don mais laturuko yɛrɛ c'est à dire n b'a fɛ mɔgɔw ka laturu de faamuya n b'a fɛ mɔgɔw ka laturu de faamuya ni faw bɛ laturu da u bɛ n lamɛn

n bɛ min f'i ye i bɛ bolo min dɔn i tɛ min dɔn n'o mara ma tile tilema gulɔ min n b'o f'i ɲɛna donc fɛn dɔ bɛ yen nɔ c'est à dire donsow kɔni bɛ yen olu tun bɛ dalilutigiw dɔn mɔgɔ min bɛ se ko la u b'a dɔn n'i y'olu to yen numu numu numu cɛkɔrɔba o b'a dɔn k'a fɔ karisa de masa ye o de kosɔn ni fɔlɔ n'a ye bolokoli kɛ numukɛ n'a ye bolokoli kɛ waati min na mɔgɔ min bɛ laturu dɔn b'o ɲininka fɔlɔ a b'a bilasira numu jɔyɔrɔ tun ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mali kɔnɔ yan numu jɔyɔrɔ ba de ninnu na mali kɔnɔ yan nɔ mais bi olu jɔyɔrɔ bila

mais e bɛ sigi k'a fɔ mɔgɔ ye ko taa nin kɛ tan i ka nin kɛ tan i ka nin kɛ tan ko ni i bɛ kojugu dɔn wa o ye kojuguba de ye fɔlɔ kojuguba laturu t'o fɛn ye o k'a kɛ tulonkɛ fɛn ye o tɛ o tɛ misali la n'i ye cɛw cɛ ko polisi ŋana don ko polisi ŋana don k'a bi k'a bi vagabɔnbaw minɛ a b'a kɛ tan a b'a kɛ tan laturu dala n'a da tɛ laturu dɔn mɔgɔ t'a dɔn mais laturu dɔ tɛ se ka kɛ ko bɛ ɲɛɲini de koyi Tɔgɔ titre gansan o tɛ se ka kɛ o an ka jamana kɔnɔ sisan n'a y'a sɔrɔ ko laturu laturu masaw bɛ yen nɔ ko dɔ bɛ o tɛ kɛ o parce que ɛɛ an ye fɛn caman bila an ka segin kɔfɛ de ka na mun na danbe ye aa n ko laturu da yaturu b'a la o bɛ an ka danbe la o laturu b'a la laturu b'a la an ka danbe laturu b'a la yiri b'a la mais anw fɛ yan nɔ sisan bi mali kɔnɔ yan nɔ mali mago bɛ mun de la fɔlɔ e b'a dɔn an mago bɛ mun de la sisan sisan sisan sigi ka kuma de don mais sigi ka kuma jumɛn de don an ye min kɔ tɛ o non on dirait karamɔgɔ ma tariku kalan quoi tariku bɛ yen nɔ ala kira kisi ni nɛɛma waati min na eh, a taara madina a ye mun de kɛ a ye mun kɛ madina a y'a sɔrɔ bolitigiw bɛ yen nɔ kerecɛnw bɛ yen eh, dinɛ bɛɛ mɔgɔ bɛ yen nɔ mais a ye mun de kɛ n k'a ye fɛɛrɛ kɛ k'u fara ɲɔgɔn kan de ka kuma n'o ye aa nin bɛ ko politicien yɛrɛ yɛrɛ o tɛ kira de ye o ye politiki de ye bon bi bi na mali bɛ k'o dɔrɔn de la d'accord e ko k'i jayirisi de ye ok bon nin ye nin ye nin ye nin ye ee eh, mais mali fan o fan wele kɛ dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ tɛ n ko adamadenw de don wele ka sigi kɛ mun de don a banna donc n bɛ dugawu kɛ deux mille vingt et un eh, hɛrɛ min b'a kɔnɔ ala k'o di an ma n b'o ɲini ala fɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ makan kosɔn k'a kɛ madina kosɔn k'a kɛ arafa kosɔn

ni bɛn don jamana kɔnɔ fo bɛn don diɲɛ bɛɛ n'o tɛ ni yan lafiyara ni yɔrɔ tɔ ma lafiya a tɛ ɲɛnabɔ an bɛ ala deli ala ka diɲɛ bɛɛ lafiya an b'o ɲini ala fɛ ɛɛ karamɔgɔkɛ ni an bɛnna o ɲɔgɔn tɛ yen an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn don an ka du kɔnɔ ala ka bɛn don an ka quartier kɔnɔ ala ka bɛn don an ka dugu kɔnɔ an b'o ɲini sidi ala fɛ ala an kɔni b'i wele de se foyi foyi t'anw ye ni e wele tɛ an ye jɔn de ye an ye jɔn jɔn jɔn dɔrɔn de donc an bɛ ala de wele su ni tile ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ o ka tɛmɛ kɔ n bɛ aw yɛrɛ fo kosɛbɛ parce que ka n'an ta ka n'an ɲininka nin ko ninnu na bi bon n b'a fɔ a diyara n yɛrɛ ye a diyara n ye parce que a bɛ kɛ sababu ye fana ka mɔgɔ dɔ bɔ ko dɔ kalama donc n b'aw yɛrɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ a ka wuli ka jɔ an'a ka cɛsiri la ka baden bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔkan tuma bɛɛ mɔgɔ bɛ an ka vidéo partager donc n b'o foli kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a ɲini ala fɛ mɔgɔ bɛɛ min kɛra sababu ka vidéo in partager ala ka hɛrɛ k'i ye ala k'i jigi tugu mun sigi ala fɛ k'a ɲini ala fɛ ala k'o tigi ɲɛ da ale kaba kan n b'o ɲini ala fɛ diɲɛnatigɛ na n y'a f'i ye a girinkajɔ kun ye fɛn kelen pe ye cɛ ani muso faama ani faantan bɛɛ ka girin kun ye fɛn kelen pe ye o ye jumɛn ye i ka balo i ka sa i kana malo e wo ne wo layɛ mɔgɔ bɛɛ ta kun ye de an ka balo an ka sa an kana malo an b'a ɲini ala fɛ ala k'o k'an ye ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ye n bɛ jɔ yan nɔ k'a fɔ asalamualeykum warahmatulahi taala wabarakatu a baden mankan don min ye bɛrɛ ko abilaye an bɛ jɔ yan nɔ k'a fɔ asalamualeykum warahmatulahi